ee dịka ajụjụ gị ife gbasalụ ọchịchọ nnwere onwe ndị Igbo ọ bụ okwu dị nnukwu omimi n'ebe ọtụtụ ndị mmadụ nọ maka na ife gbasalụ inwere onwe ndị Igbo bụ ihe ọtụtụ ndị bụ ndị chọgolu nya bụ ụzọ si wee dị ka ebe a na-eje dị ka ọ na-ada elu ya elu nke bụ eziokwu bụ na akwụkwọ nsọ kwuru na book of Amos 3:7 na Jehova ada eme ihe ọbụla ma ọ bụrụ na ọ gwaghị onye bụ ọyị ya ma ọ bụ ndị nke ya ọ fụrụ n'anya ụzọ e si eje owele niile bụ ụzọ tere aka E mana o nwere ndị o nwere ike ime ka ọ dịlị fa nso so ife anyị na-ekwu na nnwere onwe ndị Igbo bụ nọọ ije ime mmụọ ka ọ bụ nke izizi bụ na anyị kwesịrị ịmalụ kedu ndị anyị bụ kedu onye bụ chi anyị kedu ka anyị kwesịrị isi wee gaa ajụjụ anwa na ọsịsa ya bụrụ anyị bụ nke Chineke anyị abụghị naanị ụmụ nke Chineke n'okwukwe anyị bụkwa ụmụ Chineke site n'ọgbụgba ndụ nke Jehova nwere na nwa ya bụ Abraham bụ nna anyị bụ nna nke ụwa niile n'ụbọsị taa anyị kwesịrị ịma na ọ bụ nya bụ ije ka anyị kwesịrị iso ụzọ anyị ga-eso wee nweta ife anyị na-achọ kedu ụzọ anwa anyị ga-esi wee nweta anyị gafere ụzọ site n'ikpelu chi ọzọ anyị gafere ụzọ n'amaghị ndị anyị bụ anyị gafekwala ụzọ ị na-eme ya n'ike aka anyị ọ bụghị n'ike aka anyị akwụkwọ nsọ kwuru ya na ọ bụghị n'anụ alụ ma ọ bụ n'ike ka mmadụ ga-eji ruo ebe ọ na-eje ife a bụ ife m chọrọ ime ka ụmụnne m ndị Igbo malụ ọ bụrọ ife anụ alụ anyị ga-ama na obodo anyị na-ekwu okwu ka anyị nwere onwe anyị ma ọ bụ nwee nke a ma ọ bụ nke ọzọ na o nwere onye nwe ya ọ bụ anaeze nke jizọs kraịst ji aka ya wee kwelu were nwụọ ọnwụ were kwụọ ụgwọ ya were were mba o kwuru ya ọ jụrụ the Jews maka na akwụkwọ nsọ kwuru na sceptre ama ngafe ndị Juu mana Jizọs jụrụ ndị Pharisees and Sadducees and Scribes wee sị fa na o nwere onye nwere ubi o wee zite odibo nke izizi nke ịbụọ na nke ịtọ unu egbue fa o wee zite naanị otu nwa unu wee sị ebe a ka ọ makarịsị ka unu gbuo nye wee kpala anị jizọs wee sị fa na ọ bụrụ ụnụ bụ ndị dị otu a bụ onye nwe anị kedu ihe unu kwesịrị ime ndị a fa wee sị na ndị a dị mma ka e gbuo fa ma nalụ fa anị nye ndị ọzọ jizọs wee sị na ọ bụ ụnụ ka m na-ekwu ife a na ewelu m nya bụ anaeze the scepter na-enye ya mba ahụ nọ n'ote aka ọ ma nye ya mba enwelọ njekọ nke ọgbụgba ndụ abraham o wee bụrụ ndị nke nọ na west afrịka bụ ndị igbo bụ anyị nwa ka septa anwa dara ọ nya mere ifi- ị gụọ akwụkwọ nsọ na jeremaya 31 verse 9 ọ sị Ephraim is my firstborn, Ephraim my love. Ephraim bụzi diọkpara ya bụzi ebe septa nara ọ Jehova mere ka ọ dị otu a maka na anyị abụghị naanị ndị nke ya n'okwukwe ma ọ bụ n'ọbara anyị bụkwa ndị nke ndị nalụ kraịst maka na anaeze kraịst ka a na-ekwu naanị ofu onye bịa nwụọ ọnwụ maka anaeze onye anwa nwụrụ ọnwụ bụ jizọs kraịst and ọ bụ anaeze ya ka a na-ekwu ya melụ onye sị na ọ na-achọ anaeze a mana i ji chi mamịwata jiri chi ndị nke a jiri chi ndị mba ọzọ gịnị bụ alụsị alụsị mba abomination eh? abomination of Amalek alụsị mba alụsị mba wee bịa ọ nya ka ọtụtụ ji edu anyị ya mere anyị ji enwe mkpọbi ọkpa mana ugbu a anyị abịawo ime ka anyị marụ na o nwere onye kwụrụ ụgwọ anaeze ahụ and ọ bụ ya ka anyị ga-eso wee nweta ife anyị chọrọ afa m ka bụkwa Apostle Dr. Daniel Obi nwanne gị nwoke um, iji nweta m n'ekwentị um, 080 377 255 41 080 377 255 41 ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ ya biko dịka ị nụrụ onu m taa ụmụnne m ndị Igbo anyị atago afụfụ ka o kwesịrị mana ọ Jehova mere ife niile ka ọ dị maka na ife niile na-abịa dịka oge ọ bụrụ na dịka ị nụrụ onu m ị chọrọ iso anyị dịka anyị na-ekpokọ ndị niile na-ekwu maka ndị Igbo onye ọbụla onye ọbụla dị anyị mkpa anyị na-ayọkwu Chineke ka ụmụnne anyị ma ndị e ji eji ma onye ọbụla ka onye ọbụla pụta ka anyị ncha kwue n'ofu onu ya ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị n'ozi ọma a ị kpọọ m n'ekwentị 080 377 25541 08037725541 dalụnụ em eji m ohere a ayọ ụmụnne anyị niile ife anyị na-eme abụrọ sọ ife ndị ụka unu ya na-asị na ọ dị no ife anyị na-eme ma ife ọbụla onye Igbo ọ dị concerned Igbos maka na ife anyị na-ekwu okwu ebufu a global mandate ebe ọbụla ụwa sọtụrụ ebe onye Igbo nọ anyị na-akpọ unu oku ka unu pụta more especially on 29th of November n'Enugu anyị chọọ ka anyị pụta n'igwe ka anyị wunie ọkọlọtọ Jehova na ọ nya ga-achị Igbo